Go mbeannaí Dia dhíb agus tá fáilte romhaibh ag clár na seachtaine seo. Fear as na Doiriú anseo i gConamara a bheas ag comhrá liom ar an gclár seo anocht, sin é Éamonn King. Scór blianta d'aois a bhí sé nuair a d'fhág sé Conamara agus chuaigh sé anonn go Meiriocá ar feadh tréimhse. D'oibrigh sé i Sasana freisin, go deimhin, in áiteachaí go leor ann, bhí sé os cionn sé bliana ag obair ann. Ach tá sé ar ais in Éirinn anois le os cionn dhá scór bliain nó mar sin agus ag plé le beithígh agus caiple agus talamh agus rudaí mar sin a bhíonn sé agus a chaitheann sé a chuid laethantaí anois.

Ní raibh mórán airgid thart ag an am. Bhí siopa beag ag mo mháthair all right mar a déarfainn ach thóg sí seisear againn mar a déarfainn agus chuaigh an chuid is mó acu chuig coláiste is mar sin de agus bhí an iníon is sine atá inti chuaigh sí sna mná rialta. Tá sí iontu i gcónaí. Tá sí tá sí uait mar lia tá sí agus an tríú duine againn chuaigh sí ina bean rialta freisin an an darna ceann sin banaltra a bhí inti sin. Chuaigh sí sin anonn go Meiriceá. Ní hea, chuaigh sí go Ceanada i dtosach agus tháinig sí as Ceanada anuas go Meiriceá. Chaith sí píosa i Nua-Eabhrac agus chuaigh sí as sin amach California agus bhásaigh sí ansin. Tá sí básaithe le cuid mhaith de scór blianta. Raibh éinne acub sin romhatsa ansin ann a Helen? Bhí beirt acub, yeah. Bhí Caitlín agus sister Helen mar a thugann muid ar an tSiúr Helen, yeah. Tá a fhios agam. Yeah. Ar as Queenstown a d'imigh tú? Sea.

Eh, bhuel, chuaigh mo mháthair síos in éineacht liom ach Neacha. sé chaoi, sé mhaith mhaith leis é bhí bhí carr ag, ní raibh mórán carrannaí thart ag an am. Is é grá sin ioncaim go bhean anois. He. Má te sin isteach go stáisiún na Gaillimhe. Sea. Agus fuair mé bus as sin go Luimneach agus traein go Corcaigh agus as sin thóg mé taxi arís go Cóbh. Ach ba fada an journey, bhí mé ag ceapadh nach mbeinn ann go deo mo. Eh, eh, cén áit i Meiriceá? Eh, Nua-Eabhrac.
Nua-Eabhrac. Sea. Anois,

Bhí mé cheithre bliana agus naoi mí, sílim. Ó, b'ea. Agus b'fhéidir go mbeinn fós ann ach fuair m'athair go dona agus bhí mo dhriofúr ansin i mbun an Englewood, an tSiúr Cecile agus ringeáil sí sin mé, is é a deir sí nach shíleann gur théis abhaile a deir sí breathnú ar d'athair, mar a déarfá. Bhuel, a deirimse nach bhfuil a ndóthain acub thiar, nach ann a deir sí Emmet Shanahan a deir sí an Carmen Togwell, a bhain féin siar. Sea. So. Rinne mé suas m'intinn ina dhiaidh sin. Chomh maith is iad mé an phaisinéir ar an bhfad ar fhad. Mo chuid tax maidir le tinneas go dtí amach an bhfad ar an iarratas do Citizen maidir le go mbeadh thú grian nua san. Agus gan do chuid tax bheidh cibé an bheidh sin ag clearáil agus tá a fhios agam go bhí Paddy Vet thall, agus Paddy Vet mhór go ndéana Dia grásta air agus cara mór liom a bhí ann. Agus agus sé sin agus chúpla duine eile amuigh ag an airport mar Kennedy Airport an uair sin. Bhuel ní bheidh an uair sin. Ní hionann taithí bhí an uair sin. Ach anyway bhí dhá uair déag san aer an uair sin a Mháirtín. Tá dhá uair déag ar phléin ó Nua Eabhrach gur landáil sí i Shannon.

Bhí go leor as Conamara ag obair ann, bhí go leor as Ros Muc ann, bhí Tom Lydon ann, Dia grásta air as Béal Daingean. An raibh? Leaid eile as Tuairín, Tommy McDonagh, bhí sé ann agus ansin nuair a chríochnaigh siad ansin tháinig muid amach go Worthing agus bhí ag obair linn scaitheamh ansin, jackhammers a bhí an uair sin ann mar a déarfá atá sin agus. Obair chrua freisin.
Obair sách chrua anois mar a déarfá. Ar oibrigh tú ag an bhfear a labhraíonn muid i gcónaí air, Murphy, sa McAlpine Bhuel, place ansin?
anyway, mar a déarfá ceann na, níor sé, ní raibh Murphy ag cur mórán ceist air anois, séard a bhí acub agents, mar a déarfá, Ó, ab ea? agus thagadh sé sin thart agus leagadh sé amach, mar a déarfá, deireadh, tá píopaí le dhul ansin nó tá píopaí le dhul ansiúd, mar a déarfá, agus mara dtaitneodh leis, mar a déarfá, chloisfeá faoi, ach. Taobh amuigh de sin fuair mé uilig go maith iad, mar a déarfá, agus. An raibh Máirín anois mar bhanaltra ag obair thall ná tada san áit. Bhí sí ach bhí ní rinne sí aon obair seasta mar bhí na gasúir ann beirt acu mar a déarfá agus so bhí sí ag obair oíche mar a déarfá scaití agus chaithinnse iad a réiteach na gasúir ar maidin iad a chur isteach sa bpram agus iad a phusháil.

Tá sé abhus, mar a déarfá tá sé anseo ina chónaí, ach tháinig muid abhaile ansin agus bhí mé píosa sa mbaile chuaigh mé ag plé le beithígh píosa beag, ní raibh ag éireachtáil liom rómhaith, chuaigh mé ag obair i nGaillimh ansin, mé is Frank Kelly, ndéana Dia grásta ar Frank Kelly as an Spidéal, agus,

Ins am Frank agus mé féin agus Jimmy Monaghan agus Larry Quintel agus féach ag cuireadh bail bain soileach mé bhí trinse le gearradh treasna agus séard a bhí ann seo leac uilig agus sé cineál nós talamh Árann anois mar a déarfá shíl mé taobh thoir de Ballybrit seo agus bhí muid píosa ansin ní raibh ní raibh duine ar bith ag teacht in aice linn nó duine muid stoi an t-aicsean an chéad lá nó chéad chúpla lá so tá sé tá sé sách maith mar a déarfá nó cuid cinn mar sin.

Tá tú ar an talamh agus ar an mbóthar anois ach nuair a thiocfas muid ar ais sa dara leath caithfidh muid a dhul ar an talamh agus na beithígh agus na caiple. Sin rud is gaire do do chroí, cheapfainn. Tá sé agus b'é riamh. Tá a fhios agam. B'é riamh, yeah.
Labhróidh muid orthub sin sa dara leath. Éamonn, fan liom anois más é do thoil é nóiméad agus sibhse sa mbaile, má fhéadann sibh freisin é, a chlann, déanaigí an rud céanna. Éamonn King as na Doiriú anseo i gConamara. Beidh muid ar ais théis na bhfógraí seo.

Ah, there you are. My lucky rugby coat keeps getting luckier. Just put a.
Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus Éamonn King as na Doiriú ag comhrá liom ar an gclár seo anocht. Éamonn, bíonn daoine ag tabhairt amach dhom faoi bheith ag fiarthaí rudaí mar seo, ach nuair a bhí tú ag caint liom ansin sa gcéad leath, Dúirt tú go ndeachaigh tú go Meiriocá i naoi déag ceathracha is a naoi agus bhí tú a rá liom roimhe sin go scór blianta a bhí tú. Ciallaíonn sé sin gur naoi déag fiche a naoi a rugadh thú, ní? Nach mór an jab a chreistiúint bail ó Dhia is ó Mhuire ort go bhfuil tú cheithre scóir agus trí bliana?
Bhuel, tá. Tá. Tá.
Tá. Céard a. Agus níl sé curtha dhairíre uait. M'anam nach gceapfainn nach bhfuil. Níl. Rith sé an marathan fós bail ó Dhia air.
Bhuel, níl fhios a'm faoi sin anois mar a déarfá. B'fhéidir na cosa scaití ach taobh amuigh dhó sin tá sláinte mhaith a'm, mar a déarfá. Buíochas le Dia. Ach bhí aclaíocht maith a'd mé a rá i dtús do shaoil. Shiúil tusa le beithígh as aniar ón gCaiseal go dtí an taobh seo, aniar go na Mine.
Shiúil. Shiúil, sea. Agus raibh mórán beithígh ann? Bhí, bhí sos ann anois, mar a déarfá. An fear a bhí in éineacht liom, Dia grásta air, Eoin Ghleann ann. Bhí, bhí m'uncail pósta ag driofúr go Eoin. Sea. Bab Eoin a bhí uirthi, bean bhreá mar a déarfá, agus eh, bhí siad an-mhór leis teach s'againne riamh mar a déarfá, bhí Eoin ann chuile Dhomhnach agus eh, anyway bhí m'athair mar a déarfá, rá i gcónaí go raibh sé ag an Chaiseal agus eh, bhí Eoin istigh an Domhnach seo. Céard déarfá Eoin a deir sé, dhá mbuailfeadh muid siar eh, Dé hAoine a deir sé, go an Chaiseal.

Le dhá bhliain nó trí, ní fiú, mar dhíol mé searraigh normal cheana agus níor íoc siad a shaothar. Tá fhios a'm, tá. Agus tá, tá a leithéid anois, tá fhios a'm anois go bhfuil scéal mór agat faoi thalamh a bhí i nGaillimh agaibh agus ag t'uncail agus seo agus siúd agus dhíol tú agus cheannaigh tú talamh eile agus fágfaidh muid an ceann a bhí ann, labhróidh muid ar an gceann a cheannaigh tú, thoir i Muine Mheá ab ea? Sea, agus tá siad réidh a thuilleadh.

Há, bhuel, sin iad na ceanna nach mbeadh aon lao iontu.
Ó sea. Bhídís ag rá go mbídís ag díol strippers ar aonach Dhoire Né. Bhí mé féin agus Cóilín Mháirtín Dia grásta air, bhí muid i nDoire Né agus tháinig an fear seo ann, ná fiafraigh dhíom cén t-ainm a bhí air ach bhí chúpla ceann de na ceanna atá tú a rá, na strippers sin mar a déarfá. Agus sé an t-ainm a bhí acu seo orthub ná stretchers. Stretchers.

go casadh ina leithéide dh'áit mé agus go casadh daoine chomh maith orm, mar a déarfá. Níl mé a rá anois go go mba drochrud nó rud maith a bhí ann nuair a, níl mé a rá gob é an chaoi ar cuireadh deireadh leob ach nuair a d'imigh aonach Dhoire Né, Spidéal, Gaillimh agus go dtáinig na marteannaí ina n-áit, chuir sé an-fheabhas ar bheithígh, na marteannaí seo. Bhuel,

Aoibhinn Shé mar a déarfá téirim Baile Átha an Rí anois nó go mart ar bith atá ann tá ann tá Conamara thar cinn níl fhios a'm cé tá ann tá dtí tá siad an cineál beithígh atá acu i bhfad níos feárr ná go deo go beidh an Achra. Agus beithígh an ama sin ansin é muinfear sin bhí siad breá socair na beithígh bheaga dhubha sin agus. Ó sean a bhí mar a déarfá

imí anois le tamall. Ach sin anocht é. Beidh muid ar ais libh arís le cúnamh Dé an tseachtain seo chugainn le clár eile. Idir an dá linn anois, coinnigí féin ag déanamh an rud céanna as seo go ceann seachtaine. Bígí ag caint agus ag comhrá má fhéadann sibh agus, thar rud ar bith eile, go dtuga Dé slán sibh ar fad.
agus ár leithscéal a chairde faoin easpa fotheideal ar chlár na hAoine anocht fanaigí linn Séiplínigh na nImirceach ag teacht agaibh go gairid ó Chonamara agus an Daingean go Huddersfield agus Chicago agus tá an lá cúirte tagtha ar Ros na Rún tráthnóna ag leathuair théis a hocht.